n balima tunkaranke tv lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum aw denkɛ n'aw balimakɛ jaje jara ni dɔw ko black lion dɔw fɛnɛ ko king jack ka bɔ tunkaranke tv sanfɛ n balimaw bi an bɛ yan nɔ tuguni tunkarankew ka kɛnɛ sanfɛ ka se ka kuma aw ye ka se ka masala aw ye balimaw bi ye don wɛrɛ ye wa don o don hakilila kuraw de bɛ yen don bɛɛ ni a porobilɛmu de don o de y'an sigikunya fɛnɛ ye ka se ka fɛn yira mɔgɔw la fɛn minnu hadamaden mɔgɔw t'a ye u hakili t'a ye tagabolo min b'an bolo ni a man ɲi a ɲuman n'a juguman an bɛ sigi ka olu de yira mɔgɔw la an ka se k'a dɔn k'a fɔ k'an ka diɲɛnatigɛ an yɛrɛ de bɛ se k'a yɛlɛma nka a tɛ ɲɛ yan'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ dugawu don kɛ ka se an faso ma n'o ye mali ye sitanɛ min bɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ yarabi ala ka sabu ɲuman k'a la wa an bɛ foli kɛ ka se an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se tunkarankew bɛɛ lajɛlen ma n'olu sigikunya ye an ka ko ye bi bi an sigilen don ka kuma fɛn mun kan o ye tunkarankew di wa o sijɛ fɛnɛ o ye tunkarankew ka bɛnbaliya tunkarankew ka mɔgɔ si mago tɛ mɔgɔ si la bi an sigikunya ye ka kuma o de kan balimaw mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ tunkaranke tv lamɛn aw bɛɛ b'a dɔn kuma tɛ yen ne ma mun fɔ tunkarankew ka ko la k'a ta baarako ma an fasow la tunkarankew ma côté bɛɛ lajɛlen na mɛ bi an sigilen don tuguni ka se ka kuma tunkarankew de ye u yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko u ka diɲɛnatigɛ ye aventure la ani an faso la gɛlɛya gɛlɛya ni o bɛ u kan a sabuya fɔlɔ bɔlen u yɛrɛ de la sabula n y'a fɔ aw ye a ka ca don o don b'a fɔ n ko hadamaden i tɛ se ka kɛ fɛn ye i yɛrɛ kɔ i tɛ bonya i yɛrɛ kɔ mun de ye n bila kuma in na bi k'an sigi nin kan bi surtout ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko tunkarankew ka bɛnbaliya n balimaw ee mɔgɔ min bɛ tunga la a bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛ n dɔn an balima minnu bɛ tunga la maliyɛnw yɛrɛ dama i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn teriya sira la balimaya sira la ou bien sigida sira la aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kelen na i bɛ taa sɔrɔ ne mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ min maliyɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka ne dɛmɛ solisɔn b'a bolo mɛ ne mago bɛ sa a ɲɛ na a t'a kɛ dɔw mago bɛ se ka na ne bɛ se k'a dɛmɛ solisɔn bɛ ne bolo mɛ a mago bɛ sa ne ɲɛ na ne t'a kɛ n balimaw o de kɛlen don an tagalan ye bi an maliyɛnw awantirew kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que minnu k'an bila nin kuma in na n y'a fɛn caman ye n y'a caman mɛn an balima dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u kan k'u ka papiye yɛlɛma ni u ka papiye dati banna dɔw bɛ yen u kan k'u ka papiye falen i b'a sɔrɔ papiye falenni la u mago bɛ so pilasi la u ka se ka yɔrɔ minnu na u bɛ se ka o don u ka papiye kɔnɔ pour que ka papiye sɔrɔ o yɔrɔ la u balima maliyɛn dɔ bɛ yen nɔ a kelen b'a ka so la ou bien u ni mɔgɔ wɛrɛ au lieu que ale k'i dɛmɛ dɔrɔn k'a ka so pa i tɔgɔ k'a ka so fɛn na i ka se k'i ka papiye sanze a t'a kɛ A maliyɛnw o kuma kelen in de bɛ n bila ka na tuguni ka exemple ta kariti nina kan kariti nina filɛ ka maliyɛn mago sa maliyɛn baden de mago salen don min dɔnnen don ani min dɔnnen tɛ mɛ mɔgɔ si kelen tɛ bɔ ka se ka i yɛrɛ yira ka se ka fara jama ka fara ɲɔgɔn kan a ka se ka solution sɔrɔ a la mɛ bɛɛ kelen bɛ ka essayer k'i magonin dilan kɛrɛfɛ dɔ bɛ c'est à dire nin bɛɛ kun ye mun ye bɛnbaliya in yɛrɛ kun ye jumɛn ye an fɛn o fɛn n'an kumana an b'a fɔ ko an bɛ diinɛw la an bɛ ala dɔn mais réellement est ce que tiɲɛ don wa sabula n'i bɛ ala dɔn i kan k'a dɔn ko ala yɛrɛ ko ten ko bɛn bɛ bɛn bɛ yɔrɔ min na ale ka hɛrɛ bɛ jigin hɛrɛ bɛ bɛn de kɔnɔ mɛ bi ɛske bɛnbaliya an tɛ k'o de dɛmɛ ka tɛmɛ bɛn kan Kuma bɛ kɛ an na n y'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ n ko pour que adamaden ka bonya i mana kɛ diɲɛ baara baara la fo jɛkulu ka kɛ aw ka baara bolo aw ka baara la jɛkulu min aw bɛ se ka aw mankan na bɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka aw mankan mɛn diɲɛ bɛ se k'aw kumakan mɛn ni jɛkulu min ye n sigila n ye émission k'a yɛrɛ tunkarankew la pourquoi jusqu'à présent tunkarankew association t'u bolo parce que an tɛ bɛn parce que an tɛ ɲɔgɔn fɛ an si tɛ si ka hɛrɛ fɛ an bɛɛ ye jahili ye wa an bɛɛ b'a yira i n'a fɔ an de ye mɔgɔ ɲuman ye n balimaw dɔ kɛra ten maliyɛnw yɛrɛ dama tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ an tunkarankew yɛrɛ dama bi tunkarankew ka papiye ko dulonnen don mali la k'a sabuya kɛ mali papiye u ka papiye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don mɔgɔ miliyɔn caman mais san joli joli bi hali bi tunkarankew ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ jɛkulu kelen ye ka se k'u mankan na bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛ la ko jamana bɛ taa jamana bɛ taa bɛɛ bɛ k'i ka droit ɲini jamana fɛ mais tunkarankew ka droit tɛ ka se ka ɲini o de la n y'a fɔ aw ɲɛna n ko hadamaden tɛ bonya i yɛrɛ kɔ jɔn bɛ se ka e ka droit ɲini i yɛrɛ kɔ Wa an kelen kelen si fɛnɛ tɛ se an bɛ yɔrɔ mun na bi diɲɛ bɛ niveau mun na bi politiki de ye diɲɛ ye diɲɛ yɛrɛ tɛ c'est à dire violence tɛ se ka fɛn dila wa mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn dila politiki mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi fo jama de ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw lasiran balimaw maliyɛn joli bɛ tunka fɛ Nin bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ association kelen ye ka u kunkan bɔ mais mun bɛ olu bali k'u ka se k'u ka droit sɔrɔ o bɛɛ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ maliyɛn dɔw bɛ kuma la maliyɛn wɛrɛ b'olu lagosi dɔ bɛ kuma la e ye e b'o lagosi ou bien dɔ bɛ k'a yɛrɛ faga e ye hali e yɛrɛ tɛ se ka bɔ k'i yɛrɛ kunkanko kelen kɛ a ye ipokiritiya in dabila bani n bɛ ka kuma o de kan parce que kunko bɛ e da la e bɛ fɛ i ka mɔgɔ wɛrɛ utiliser ka i mago ɲɛnabɔ mais e yɛrɛ tɛ fɛ ka foyi k'i mago la balimaw mɔgɔw bɛ se ka kun bɛ se ka di a tigi kɔ cogo di an kɛra an tɛ ɲɔgɔn fɛ Munna n ye n da don carte NINA la k'o kɛ exemple ye munna n ye n da don papier ko yɔrɔw la parce que maliyɛn baden de bɛ yen bi papier dɔ bɛ dɔw bolo jamana dɔ kan u sigilen bɛ jamana wɛrɛ kan n'u bɛ taa papier changer la u balimaw u teriw mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ mun bɛ se ka don u jigi kɔrɔ pour que u ka se k'u ka papier falen u ka se ka loger u fɛ ka papier falen mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ mun bɛ se ka don u jigi kɔrɔ u ka se ka u ka papier so kɛ u ka papier la pour que u ka se k'u ka papier falen n balimaw n'an wulila tuguni an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n'an wulila tuguni an b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ Et puis an bɛ tila k'a fɔ ko Ala ka hɛrɛ k'an ye. Dɔw ka diɲɛlatigɛ bɛ ka tiɲɛ, dɔw ka papier bɛ ka tiɲɛ, e balima de don a bɔra jamana kelen kɔnɔ ka na fɛn ɲini yɔrɔ la, e balimaw. Mais o mago bɛ sa, a ka papier bɛ tiɲɛ k'a sabuya kɛ e ye parce que hali ni e tɛ e de don parce que e bɛ se k'a dɛmɛ a ka loger i fɛ k'a ka papier falen. e bɛ se k'a dɛmɛ a ka e ka so a ka e ka so kɛ a ka papier la pour que a ka se k'a ka papier falen mais i bɛ ban o ma fo a ka pa i balima ka papier bɛ tiɲɛ i ɲɛna don dɔ la ni o ɲɔgɔnna kɛra e la tuguni an bɛ wuli tuguni an bɛ bɔ an bɛ kuma caman fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna n ko n'i y'a ye an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la a sabuya bɔra an yɛrɛ de la wa mɔgɔ si tɛ se ka na an ka gɛlɛya in falen an place la mɔgɔ si tɛ se ka na an ka gɛlɛya in kɛlɛ kɛ an place la pour que an ka bonya o bɛ bɔ an yɛrɛ tagabolo de la pour que an ka bonya diɲɛ ka hadamaden bonya fo diɲɛ k'a ye i ni mɔgɔ min bɔra ɲɔgɔn na aw bɛnnen don wa ji i mana kɛ diɲɛ baara baara la i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ni jɛkulu t'i la nafa t'o ko la jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ u ka droit ɲini jamana in kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ baara sugu mun na organisation fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ b'u la baara baara jɛkulu i b'a sɔrɔ u baara qualité kelen jɛ fara mɔgɔw faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka jɛkulu sigi mun b'a to o fana bɛ se k'u ka droit défendre don dɔ la ni ko nana u ma ko mun man ɲi mais bi tunkarankew de bɛ kasi la bɛɛ kelen kelen bɛ kasi la i ka so kɔnɔ mais mɔgɔ si tɛ fɛ ka bɔ k'i yɛrɛ yira hali mɔgɔ dɔ bɛ kɛlɛ k'i ye ka se ka émissionw kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que kɛlɛ a bɛ k'a kɛ e mun ye pour que i k'a partager i t'a kɛ n'an wulila tuguni an bɛ tila ka ipokiritiya kumaw fɔ an bɛ wuli tuguni an bɛ manamanakan fɔ est-ce que an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an yɛrɛ kɔ wa hali ne bɛ kuma in mun na dɔw bɛ nin lamɛn a bɛ taa n dɔgɔya a bɛ taa fɔ bɛ t'i sigi manamanakan fɔ la n y'a fɔ aw ɲɛna tunkaranke tv tɛ tɔgɔ ɲini yɔrɔ ye nafolo ɲini yɔrɔ tɛ wa média tɛ i n'a fɔ média tɔw ka sigi ka kuma mɔgɔw kan mɔgɔw ka diɲɛnatigɛ vie privée non an ci ka ca o ma wa tunkaranke tv nin kuma in tɛ ne ka baara ye kanu de bɛ ka ne bila nin kuma in na n balimaw n faso kanu o de bɛ ka an bila nin kuma in na c'est-à-dire parce que an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ depuis ni an mɔkɛ ta mɔkɛw An bɛ tagabolo dɔ de la tagabolo mun mɔgɔ si kelen tɛ sigi k'i yɛrɛ questionner an bɛ gɛlɛya mun na gɛlɛya ju ye jumɛn de ye mun de man ɲi mun de ka ɲi an kan ka mun de falen personne mɔgɔ t'i ɲininka nin na i yɛrɛ ɲininka nin na o de la ne bɛ kuma la k'a yira an balimaw la tagabolo dɔ bɛ an yɛrɛ bolo tagabolo min an kan ka falen ou bien an bɛ gɛlɛya mun na bi sini an denw bɛ na o ɲɔgɔnna kɛ ne ka baara bɛ nin kuma in tɛ ne ka baara ye kanu de bɛ ka ne bila nin baara in na mais o bɛɛ lajɛlen kama i bɛ ka kuma minnu ye olu bɛ kelen bɛ tila k'i dɔgɔya i bɛ ka kuma minnu ye u ka se ka i ka fɛnw partager pour que u kunko ka se ka dɔn u ka gɛlɛya b'u kan a ka se ka dɔn olu kelen de bɛ tila ka manamanakanw f'i ma manamanakow k'i la parce que an b'a kɛ an yɛrɛ la an t'an yɛrɛ fɛ an bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo di an t'an yɛrɛ bonya an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bonya cogo di wa an t'a dɔn an yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ a bɛ se ka yɛlɛma cogo di mun de b'an yɛrɛ la n'o man ɲi mɔgɔ si kelen kelen t'i yɛrɛ questionner nin fɛnw na n balimaw n y'a fɔ aw ɲɛna a mɛnna n ko tunkaranke tv an tɛ yan tɔgɔ ɲini na wa n y'a fɔ aw kelen kelen bɛɛ ɲɛna ko pour que an ka gɛlɛya in a ka yɛlɛma an yɛrɛ bɛ tagabolo mun na fo o ka yɛlɛma bi an ma na yan nɔ ka kuma ka kuma caya an sigira k'a yira an balimaw la mun bɛ aventure la aventurew Europe mun bɛ Europe kɔnɔna na mun bɛ Amérique kɔnɔna na mun bɛ Asie kɔnɔna na ka taa bila continent bɛɛ lajɛlen kelen kelen na fo ka taa continent Afrique kɔnɔna na aw bɛɛ kan k'a dɔn ko il est temps nin ye wagati ye tunkarankew aw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkuluw sigi ka tila ka nin continent bɛɛ lajɛlen jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye an kan ka se ka mankan na bɔ an ka lamɛn balimaw diɲɛ bɛ ka yɛlɛma dɛ ni diɲɛ bɛ yɛlɛma n'i ma yɛlɛma a bɛ k'e de la Mais an bɛɛ lajɛlen n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ an bɛ ka tagama i n'a fɔ bagan bɛɛ kun birilen don bɛɛ ɲɛ tugulen don n'i y'a ɲininka an bɛ ko kalama n'i y'an yɛrɛ ɲininka an bɛ diɲɛ dɔn mais an tɛ foyi dɔn parce que n'an bɛ ko dɔn an bɛ tagabolo min kan nin kun kan ka bila a mɛnna an bɛ ko dɔn aw bɛ mɔgɔ minnu ye ka nin kuma sugu fɔ aw b'olu bonya aw b'u lamɛn wa aw bɛ ko kɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka aw ka vie yɛlɛma Tunkaranke TV an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ wa k'a fɔ aw ye halisa Tunkaranke TV a ma sigi tɔgɔ ɲini na a ma sigi k'a kɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye Tunkaranke TV sigila faso kanu de kama balimaw ka gɛlɛya a bɛ se ka falen cogo di tagabolo jumɛn bɛ an yɛrɛ la n'o ka ɲi an bɛ se ka dɔ fara o kan cogo di tagabolo min bɛ an na n'o man ɲi an kan k'o bila Tunkaranke TV ye kalanso de ye n y'a fɔ aw ye a ni média si tɛ kelen an bɛ kuma problème de kan an'a solution k'a yira mɔgɔw la halisa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na nin de kun ye an ka jamukan bi ka se ka a fɔ aw ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ salamu aleykum